ortm deux kanubagaw mali kɔnɔ fo mali kɔkan aw bɛɛ lajɛlen ni ɲanguba an bɛ an ka maliyɛn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an lajɛ nin wagati na an ka tunkarankew an tɛ ɲina aw kɔ an b'aw fo an bɛ tila k'a fɔ ɲɛna k'aw ka jɛmu mandi n'o ye musow ye o de wagati selen filɛ ɛɛ anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina kuma o kuma de an ni mɔgɔ bɛ na mɔgɔ minnu bɛ na ko walawala an ye mɔgɔ minnu ni hakilina ɲuman b'u la u bɛna a fɛsɛfɛsɛ ani an lajɛbagaw an bɛ jɛn k'u lajɛ bi jɛmu u bɛ tali kɛ min kan u bɛ tali kɛ fɛn kan fɛn min nafa bɛ maliyɛnden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tunkarankew an ka tunkaranke minnu n'u bɛ tunga la denmisɛnninw bɛ bange yen nɔ u tɛ fɛn caman dɔn ka na tila ka na bila an yɛrɛ ka bamakɔba la yan nɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u tɛ fɛnw dɔn mansaw bɛ yen nɔ u t'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se an ka musolakaw ma an ka bi jɛmu o bɛ tali k'o de kan o ye mun ye ee bi jɛmu o bɛ tali kɛ musow ani denmisɛnninw kalanni manden tarikuw la n'a fɔra ko manden tariku bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko manden ka bon mɔgɔ joli de bɛ an cɛ la min b'a ka tariku dɔn bi ani musoba fila bɛna baro kɛ n'o ye eh, pɛnda keyita ani eh, masanba binta keyita olu ye association manden sukɔmusola olu présidente ani a ka adjointe an n'olu bɛna jɛn ka bi baro kɛ ɲɔgɔn fɛ aw keyita an t'a fɔ k'aw mariko ah d'accord n'aw ko ten n tɔ o tuma na ne y'aw kun di bi k'aw kɛ mariko ye d'accord mhm. an ka bi jɛmu mhm. n b'a dɔn k'a fɔ bi n y'o de fɔ muso joli bɛ yen bi mhm. cɛ joli bɛ yen bi du joli bɛ yen bi ko min b'a ka tariku dɔn n'an ko ko keyita an b'a fɔ k'a musomanw ye mm, sukɔ ye mm-hmm. o tuma na an bɛna aw ɲininka fɔlɔ mm. association sukɔmusola yɛrɛ mm. jɛkulu jumɛn don a sigira wagati jumɛn mm-hmm. ayiwa ne tɔgɔ pɛnda keyita ne ye association manden sukɔmusola présidente ye association sigira san saba de filɛ nin ye an y'a sigi manden muso bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la da in nabilalen n'o bɛɛ de donc manden sukɔmusola sigi a mɛnna dɔɔni a bɛ san mhm. saba ni dɔɔni na mhm. eh, association yɛrɛ association sugu jumɛn association sugu min don a sigilen don manden sukɔmuso bɛɛ de tɔgɔ la eh, an y'a sigi ka sababu kɛ an bɛ bamakɔ an tɔw bɛ so manden fana ka bon mɔgɔw t'a dɔn manden yɛrɛ bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn na a bɛ bila yɔrɔ jumɛn na mhm. donc manden sukɔmusola sigikun ye k'a ɲini k'a dɔn anw yɛrɛ ye jɔnw ye mhm. yanni ka mɔgɔ dɔn i k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ mm, d'accord awɔ ok eh, masaba i keyita i sukɔ nse n tɛ baw la i sukɔ e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna association yɛrɛ a ka baaraw ye mun ni mun ye
Eh, ne tɔgɔ masaba binta keyita madame sangare eh, association yɛrɛ lawulila ka musow fara ɲɔgɔn kan musow keyita konate konare k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni o o bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ ko sukɔ ka se ka an fasiya dɔn k'an fasiya labɔ an fasiya ye mun ye tarikuw b'a kɔnɔ bon manden sigicogo ani manden kow an tɛ minnu dɔn ani bɛɛ tɛ minnu dɔn dɔw bɛ yen u ye keyita ye u t'a dɔn yɛrɛ ko keyita kan ka fɔ konate dɔw t'a dɔn konate kan ka fɔ konare donc an ye u fara ɲɔgɔn kan la créatrice euh, et la présidente présidente dɔrɔn tɛ elle est la créatrice aussi de manden sukɔmusola c'est elle qui a créé donc ale ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne y'a ka secrétaire ye n y'a ka adjointe ye o de tun don eh, présidente i bɛ se ka kuma jumɛn da masaba ta kan bon a ye min fɔ o kelen de don an kɔni farala ɲɔgɔn kan bɛn in de kama kelenya kama sinjiya kama eh, an balima bɛ diɲɛ fan tan ni naani yɔrɔ yɔrɔ la k'a ɲini k'a bɛɛ dɔn k'a ɲini k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka badenya diya ɲɔgɔn bolo donc groupe yɛrɛ sigikunba o ye minnu ti manden dɔn olu k'a ɲini ka manden dɔn bon kulubali ni keyita mɔgɔw bɛ ka sanankuya don u ni ɲɔgɔn cɛ anw tɛ sanankuma ye anw de ye fa kelen ba kelen badenya de y'a de don donc fo an ka a jira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ anw ye mm-hmm. jɔnw ye mm-hmm. donc ka différence min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ jamu ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɛ k'o de bɔ kɛnɛ kan mɔgɔw k'a ye mm-hmm. ah, mais i da sera o yɔrɔ ma sa eh, badenya ni sinjiya jumɛn bɛ keyita ni kulubali cɛ bon badenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ keyita ni kulubali cɛ cɛ kelen den ni muso kelen den de y'a ye

Konare fana b'a la n'i y'a jate minɛ hali sumano b'a la parce que sumano ye denkɛ fɔlɔ ye an bɛɛ fa kelen ba kelen donc maninkaya an bɛ fɛ ka an siya lakodɔn quoi an siya ka se ka dɔn keyita yɛrɛ yɛrɛ konate n'i ko dɔw ma konate u kɔnɔ konate ni keyita tɛ kelen ye konate ye jamu tɛ o konatɛ den wolobali tɛ mais a bɛɛ ye keyita de ye donc an kɔni b'a fɛ minnu bɛ mali kɔnɔ mali fara mali kɔkan na kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan mhm. cɛ fara muso kan k'an fasiya labɔ pɛna sogɔ n'a y'a ye k'i fa ye keyita ye i ba ye keyita a bɛ nin ɲininka e e fa ni ba bɛɛ ye keyita ye ja e ɲaamɛ de ye koyi keyitaya ka d'a ye kojugu hmm?
d'accord rtmd kanubagaw a bɛ se k'a ka batakiw bila an ka nɛgɛjuru siraw kan n'o rtmd arobase yahoo point fr a bɛ se k'a bila rtm réception ba fana kan a bɛ jɛnɛba kɔnɛ sɔrɔ walima a bɛ marie cécile keyita sɔrɔ walima a bɛ ne asa mariko sɔrɔ n y'o de fɔ anw ka bi jɛmu u bɛ tali kɛ eh, musow ani denmisɛnninw kalanni manden tarikuw la bi an ni muso fila bɛ ɲɔgɔn bolo yan n'o ye pɛnda keyita ani masama binta keyita an n'olu de bɛ ka jɛ ka bi baro in kɛ eh, présidente mhm. a ka kuma kɔnɔna na mhm. a ye kalanko fɔ kalan in yo don o don de don wa walima a bɛ kɛ cogo di a bɛ musow kalan wagati jumɛn a bɛ denmisɛnninw fana kalan wagati jumɛn donc tariku kalanni tɛ tile kelen ko ye par exemple chaque mois an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen an bɛ taa tariku kɛnɛ de sigi donc o kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ gɛrɛ an na u b'a ɲini k'a dɔn u baw bɔra min u faw bɔra min donc n'an b'o min kɛ chaque mois an bɛ taa dɔ de fɛ yen an bɛ taa tariku kɛnɛ sigi o de ye ko yɛrɛ kolomayɔrɔ ye parce que groupe yɛrɛ sigikun ye o de donc n'an tora ɲɔgɔn kan baro ni fɛnw an bɛ ko caman k'a kɔnɔ dɛ mais tariku in an b'a fɛ k'o de lawaleya kosɛbɛ kosɛbɛ diɲɛmɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ anw ye jɔn ye an yɛrɛ fɛnɛ k'a dɔn an yɛrɛ ye jɔn ye denmisɛnninw woloyɔrɔ n'u mɔyɔrɔ tɛ kelen ye dɔw bɛ ka wolo tubabu jamanaw kan u t'a dɔn an jamu ninnu différence min b'u ni ɲɔgɔn cɛ Bon mɔgɔkɔrɔba dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ bamakɔ kɔnɔ yan olu yɛrɛ fɛnɛ t'a dɔn u bɛ bamakɔ kɔnɔ ten ne jamu ye nin mais ni jɔn ni jɔn bɔra ɲɔgɔn na dɔw t'o dɔn donc ko yɛrɛ kolomayɔrɔ ye o de chaque mois an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen ka ɲɔgɔn hakili jigin an bɔkolo la
masaba i bɛ se ka mun d'ale ta kan a y'a fɔ cogo min na o de don kalo kalo an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen ka tarikuw bɛɛ fɔ n'an taara min bara donc hali ni i fasa dara eh, mais manden de kuma bɛ fɔ manden kɔnɔ ko ani an mɔkɛ an benbakɛ sunjata ka don o ka vie la fana na k'a walanwalan ani minnu ni minnu kɛra a tile la a bɛɛ bɛ tariku kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ
i da sera extérieur denmisɛnninw ma yalima a bɛ bɔ yan nɔ de ka t'olu kalan wa walima u bɛ na de bon o yɔrɔ min filɛ an b'a fɛ k'olu bila an ka programme na ni ala ye le 3 octobre yira an na minnu bɛ kɔfɛ jamana jan ko tɛ mais mali kɔnɔ an b'a daminɛ o la fɔlɔ an bɛna denmisɛnnin dɔw ta manden kɔnɔ olu bɛ na n'u nana olu ni denmisɛnnin tɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan bon an b'o tiyatiriw fana kɛ pour que k'a yir'u la k'a fɔ minnu bɛ yan minnu bɛ so olu de ye kelen ye bon minnu fana bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔna na u bɛ sɔgɔmusola kɔnɔ an balimaw bɛ jamana fan tan naani yɔrɔ yɔrɔ la manden sɔgɔmusola ye international de ye mhm. donc minnu bɛ kɔfɛ an bɛ tariku fɛn o fɛn min kɛ nin an b'a bɛɛ bila whatsapp kan donc n'an y'a bila groupe kɔnɔ u fana b'a yir'u denw na u n'u denw bɛ baro kɛ mais den ma wuli fɔlɔ ka se an ma yan an yɛrɛ fana ma denw na déplacer fɔlɔ mais a b'an ka programme na k'a fɔ denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini ka manden dɔn
d'accord eh, a bɛ fara ɲɔgɔn kan min kɛ tan tɔ mhm. kalo o kalo a bɛ fɛn dɔ de ci ka o fɛn wa en même temps mɔgɔ minnu bɛ na aw yɛrɛ de bɛ kalan kɛ wa walima mɔgɔw de bɛ yen nɔ minnu fana nalen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalan kama pour que ka mɔgɔw fɛ tariku fɔlɔw b'an bolo mhm. an ka kuyatew bɛ kɛ an kɔrɔ ɛɛ olu bɛ tariku fɔ ee jabatew fana bɛ k'an kɔrɔ parce que manden ma sigi jabatew fana kɔ an ka jabate jeliw fana bɛ kɛ yen olu de bɛ an ka tariku fɔ an yɛrɛ bɛ taa an bɛ sigi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dalajɛ donc o la an ka ɲamakala ninnu olu bɛ an fɔ olu bɛ commentaire kɛ an yɛrɛ tɛ yɔrɔ minnu dɔn o da bɛ s'o ma an bɛ question poser u kunna u b'an répond sinon an yɛrɛ tɛ baro in sigi an ka ɲamakalaw de b'a sigi

baara in taabolo kɔnɔna na bon an organiselen don cogoya min na mhm. eh, baara taabolo yɛrɛ la an m'a dabɔ fɛn ɲini kama an y'a dabɔ yɛrɛdɔn de kama donc an tɛ foyi bɔ kɛmɛ fila fila et puis euh, n b'a ɲini sɔgɔmuso bɛɛ lajɛlen fɛ da labilalen don bɛɛ ye fɛn ɲini yɔrɔ tɛ fɛn bɔ yɔrɔ fana tɛ yɛrɛdɔn kɛnɛ de don donc an bɛɛ bɛ kɛmɛ fila fila dɔrɔn de bɔ n'an bɛ taa min fɛ yen dɔrɔn jisɔngɔ ni an ka tigasɔngɔ manden sigilen don tiga de kan donc an ka jisɔngɔ n'an ka tigasɔngɔ an'i bɛ taa sɛzinin min ta dɔrɔmɛ tan tan ka sigi dɔrɔn ka tariku in fɔ sinon an m'a dabɔ fɛn ko wɛrɛ foyi kama an kɔni bɛ baara kɛ o cogo de la eh, don nataw la a ko ko denmisɛnnin dɔw bɛ na yalima baara in daminɛ aw yɛrɛ delila ka wuli ka taa fo a sun kɔrɔ ka taa a ɲini k'a dɔn fɔlɔ aw yɛrɛ ye min ye wa an taara an y'o kɛ an taara an bɛ k'a ɲini hali bi k'a dɔn parce que mali dɔrɔn tɛ jamana wolonwula don donc dɔɔni dɔɔni de don et puis a bɛɛ mɔgɔ bɛ groupe kɔnɔ fana an bɛ déplacer an bɛ taa yɔrɔw la an kɔni sera an fɛ mali kɔnɔ manden yan mhm. an n'olu ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ bon taalen ɲɛfɛ komi eh, jamana tɔw fana mɔgɔw bɛ groupe la mhm. ni ala sɔnna ma hali nin fête in na tariku kɛnɛ min bɛna sigi palais la u bɛɛ bɛ na mhm. représentant bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ la ka na donc an bɛ ka baara kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc i ka kuma kɔnɔna na sa y'a jira k'a fɔ ko le trois fɛn dɔ b'aw bolo u da ko tariku kɛnɛ bɛna sigi ɔ o sigi cogo aw kɛlen don ka mun fana labɛn o kama mun ni mun bɛ yen nɔ o don bon tariku kɛnɛ in ma sigi fila wɛrɛ si kama koyi tariku ko kelen de don fɛn min bɛ yen o ye ka manden nakunu et puis an ka kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ an ye kulubaliw kɛ an ka parrainw ye k'a sababu kɛ eh, kulubaliya o tɛ tulonkɛko ye an fɛ manden an b'a ɲini ka u fara an kan an ka fara ɲɔgɔn kan ka badenya ladiya ɲɔgɔn bolo an ye palais ta tariku in de kama foyi wɛrɛ tɛ yen ni mɔgɔ ma deli ka madan ye n'i taara i bɛ madan fɔli ye mhm. n'i tɛ wurukutu dɔn n'i sera an fɛ palais kɔnɔ i bɛna wurukutu ye manden ɲɛnajɛw dɔrɔn de bɛ kɛ ani an ka kuyatɛ muso bintu kuyatɛ a b'an dɔn kojugu a b'an ka tariku dɔn alu jabate badara alu a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ a b'an dɔn kosɛbɛ a b'an ka tariku dɔn mhm. donc an bɛ taa palais kɔnɔ an bɛ to o kɛnɛ de kan d'accord mhm.
eh, masaba binta keyita keyita i sukɔ eh, sisan yalima aw yɛrɛ ɲɛna aw filɛ ka nin waleya min ta ta mhm. manden manden kan sukɔmusola baara in daminɛ furadama ni sisan cɛ a kɛra moyen d'éducation ye aw denw ma wa
Ne bɛ se k'a fɔ n ka ne yɛrɛ denw ko k'olu bɛ bɔ dɔgɔnɔya la k'olu bɛ kɛ keyita ye kelen yɛrɛ bɛ yen ko f'a ka uniforme san parce que ka da mun kan an taabolo ani an kɛcogo ani u ɲɛ b'an na cogoya min na an yɛrɛ ka manden groupe in kɔnɔna na gwakunda bɛ yen musoya gundo bɛ kɛ an fa bara kan an b'o fɔ alamisa programme de b'an bolo programme d'éducatif de b'an bolo donc a tobili dege b'a kɔnɔ an fa kan b'a kɔnɔ musoya kɔnɔnaw b'a kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ min diyara ne denw ye ne denw yɛrɛ filɛ u ye nin ko in kanu baroda kɛnɛ tariku kɛnɛ an ka thème yɛrɛ baroda kɛnɛ manden sukɔmusola ka baroda kɛnɛ an ka fɛn yɛrɛ tɔgɔ o de mais tariku b'a kɔnɔ donc baroda in fɔlɔfɔlɔ sigira ne de fɛ yen a diyara denmisɛnninw ye kosɛbɛ a diyara ne yɛrɛ ka sigida ye a ye valeur di ne yɛrɛ ma n ka sigida la parce que mɔgɔ tun t'a dɔn n ye min ye u nana ye n balimaw bɔra fan bɛɛ fɛ sanji kɔrɔ an ye baroda sigi u tulo tɛ foyi la manden kɔ keyitala dun tugunnen don na olu ko ko un ko ja ko an bɛ manden dɔn tan de ne ko n ko jelimuso min bɛ k'a fɔ a bɛ manden dɔn hali a kuma si tɛ cɛ donc nafa caman b'a la an denw yɔrɔ la d'accord e bɛ se ka mun d'o kan awɔ o kelen de don ee ne bɛ se k'a fɔ ko nafa min b'a la nafa yɛrɛ tɛ se ka fɔ ka ban parce que balimaya min don an y'a diya ɲɔgɔn bolo kojugu n'an taara ɲɔgɔn fɛ yen baroda kɛnɛ mana sigi min fɛ yen non non o don kelen na i bɛ se ka mɔgɔ tan sɔrɔ yɔrɔnin kelen min b'a fɔ ko n bɛ don

ne ye keyita ye masaba binta ye keyita ye mais a bɛ bɔ min u ka dugu bɛ cogo jumɛn na i b'a sɔrɔ a bɛ bamakɔ yan mais ale yɛrɛ t'o dɔn kosɛbɛ donc tile kelen de bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ question poser i kunna i bɔ yɔrɔ i b'a fɔ i fa tɔgɔ i ba tɔgɔ i ba bɔra min i yɛrɛ bɔra min an bɛ kuma o kan chaque vendredi donc o yɔrɔ bɛɛ la i bɛna a ye n kɔrɔ dɔ b'a fɔ ko e karisa den de ye e ye ya mhm. ne dun fana bɛ bɔ dugu de la o an ka sow kɔ donnen don ɲɔgɔn na ou bien ne ba terimuso tun ye i ba ye mhm. mais an nana sigi bamakɔ yan donc o yɔrɔ bɛɛ la n kɔrɔ nisɔndiya dɔ bɛ fara nisɔndiya kan mhm. donc chaque vendredi fauteuil blanc bɛ an fɛ yen an b'o wele ko fauteuil blanc mɔgɔ kelen pe dɔrɔn de bɛ sigi an b'o foto bila k'a da sigi chaise kɔnɔ bɛɛ b'a daminɛ sɔgɔma fo su tiɲɛ na o ka di o mana ne yɛrɛ bɛn'o kɛ n fana bɛna mariko la banba su n fana bɛna yɛlɛma k'a kɛ idée ka ɲi aa subaamuso a ka farin dɛ fauteuil blanc min b'an bolo n bɛna da don a la k'a walanwalan dɔɔni ne de ye secrétaire ye ne bɛ synthèses kɛ an ka groupe ani an ka association tɛ manamana ko ye tulonkɛ ko tɛ an ma sigi a la ten nangarabaya tɛ fana an y'a kɛ en termes d'éducation mhm. et de connaissance pour que an ka ɲɔgɔn dɔn ka ko caman dɔn donc fauteuil blanc in sigira ne ye mɔgɔ dɔw ye u ni ne an tun tununa ɲɔgɔn na a kɛra kasi ye a don kosɛbɛ sabula dɔw bɛ bɔ kurusale i bɛ sɔrɔ olu bɛ carré kelen kɔnɔ u du kelen kɔnɔ mhm. u tɛ ɲɔgɔn dɔn fauteuil blanc in y'a to mɔgɔ kɛmɛ fila ani mɔgɔ mugan ni duuru an sirilen don ɲɔgɔn na comme pas possible donc a nafa ka bon kojugu ɔ fauteuil blanc fana kɔfɛ débat fana an b'o bila tous les lundis mhm. an bɛ débat bila fɛn dɔ kan dentununw kan denw ka éducation kan denw ka mansabonya kan kalan b'a kɔnɔna na min tɛ tariku yɛrɛ fɔlɔ ye mais tariku mhm. fana bɛna a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ éducation kɔnɔna na an b'o bila tous les lundis mhm. o fana b'a kɔnɔ tiɲɛ na mhm. aa sugolakaw n kɔni tɛ se k'a fɔ aw sigilen ɲɛna sa ko n yɛrɛ bɛ kɛ sugo ye sa nka aw ka groupe in a ka di mhm. Mhm. Eh, sisan eh, an kumana denmisɛnninw kan kosɛbɛ kuma kɛra musow yɛrɛ kan nka aw bɛ nin baara min bɛɛ la tan o parce que i bɛ taa sɔrɔ dɔw ye ɲaamɛ ye fa ni ba bɛ keyita ye i bɛ taa sɔrɔ fana dɔw ba ye keyita ye dɔw fa ye keyita ye yalima minnu ba ye keyita ye olu fana bɛ groupe in na wa ayi ni i fa ye keyita ye i bɛ don mais n'i ba ye keyita ye n'i yɛrɛ ye jamu wɛrɛ ye i tɛ se ka don mhm. parce que anw bɛɛ keyita konate mhm. konare mhm. donc groupe sigilen don o de kan jamu wɛrɛ si t'a la hali n'i ye nɛgɛ minɛ i ɲin na i dontɔ tɛ eh! awɔ n'i ye ah. ɲaamɛ kɔni ye problème t'a la mais k'a fɔ aa ah, ne ba ye keyita ye tanti an bɛ se ka don wa An b'a fɔ ko ayi donc o kɔrɔ k'aw cousines n'aw cousins t'a la ayi olu t'a la dɛ u k'u ta ɲɛɲini parce que an bɛ k'an ta ɲɛɲini donc o bɔlen kɔfɛ fana cɛw fana ta bɛ yen an b'a fɔ o ma ko manden makɛw mais an ma fara ɲɔgɔn kan min na ne ma an fara ɲɔgɔn kan parce que muso furulen ani cɛ n'i ye groupe in kɛ kelen ye an bɛ ka laɲini min kɛ an t'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ dɔ cɛ b'a ye dɔw tulonkɛ cogo n'u barokɛ cogo tɛ kelen donc ne ye groupe kɛ fila ye tɔ kelen dɔ in o ye manden makɛw ye mamuso tɛ kɛ foyi ye ni balimakɛ tɛ donc an ye makɛw fana ta sigi o fana bɛ a dan ma mais programme kelen min bɛ sukɔmusola kɔnɔ o kelen de bɛ makɛw kɔnɔ différence fitinin min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye musoya gundo ye o kɔnɔ o tɛ kɛ makɛw kɔnɔ parce que o ye musow ka taabolo ye donc an b'an cɛw ladon cogo an bɛ denw ladon cogo min bon bonya ni karama kɔnɔ fana dɛ a fɔ musoya gundo n'i y'a mɛn dɔw bɛ fɛn dɔw k'a kɔnɔ mais o tɛ anw ta kɔnɔ an ka fɛn bɛɛ datugunen don hakili de b'a la baara donc musoya gundo don o tɛ kɛ makɛw kɔnɔ sinon programme nin bɛɛ ye kelen mais fɛn ni aw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen nɔ makɛw fana bɛ fara aw kan o don makɛw bɛ taa parce que o y'a sɔrɔ an n'an cɛw de bɛ du kɔnɔ n'an cɛw bɛ du kɔnɔ n'u ye o don bɛ nisɔndiya i balimaw nana mais ka to baro ni fɛnw na whatsapp sanfɛ cogo dɔ la an ka laɲini tɛ sabati parce que mankan dɔ bɛ se ka bɔ foyer dɔ kɔnɔ ka sababu kɛ o ye mais ni tariku kɛnɛ b'i fɛ yen don min na mhm. makɛw bɛ se ka taa parce que an bɛɛ de ye fa kelen ba kelen an balimakɛw don o don awɔ eh, sisan eh, denmisɛnninw ka an bɛ wagati min na komi sisan denmisɛnninw bɛ congé la mhm. mais n'a y'a sɔrɔ école bɛ yen nɔ yalima don don ninnu na denmisɛnninw bɛ se ka temps sɔrɔ k'a lajɛ wa aw assister wa o ye kelen la o don na an ni mansaw de b'a kɛ n'an ni mansaw ye tariku sigi sisan an b'an ka ɲɛnajɛw ni fɛnw kɛ komi a bɛ filmer n'an tɛ yen nɔ u bɛ se k'a kasɛti k'a la u denw bɛ question poser u kunna u ni denw bɛ se ka baro kɛ mais o denw na denmisɛnninw tɛ kɛ an da fɛ an b'a kɛ jour fériéw de la samedi dimanche kalo samedi fɔlɔ an bɛ to ka taa kɛ mais ni min den tɛ yen komi a bɛ ka filmer i fana bɛ se ka kasɛti k'a la i denw b'a ye awɔ mais aw ka aw somɔgɔ minnu bɛ extérieur la puisque aw da sera a ma yalima baro kɛnɛ sigilen fo ka se bi ma i b'a dɔn tunkarankew ka denmisɛnninw ka ladamu ni an taw tɛ kelen yalima a kɛra sababu ye ka dɔw taw éduquer ni aw bɔra a kalama wa kosɛbɛ
parce que an ni baw bɛ ɲɔgɔn bolo an ni faw bɛ ɲɔgɔn bolo et puis groupe b'u fana bolo yen u ka ka groupe bɛ chaque mois u fana bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen denmisɛnninw baw mhm. ani faw chaque mois u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen minnu bɛ jamana wɛrɛw kɔnɔ donc dɔw n'u denw bɛ taa en même temps n'u fana taara nin kelen de don u bɛ filmeli ni fɛnw kɛ n'u taara u b'a yira denw na sinon an ma denw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ dɔɔni dɔɔni de don jɛkulu yɛrɛ sigi san saba ni dɔɔni dɔrɔn de ye nin ye mhm. donc don nataw la an bɛ denw fana fara ɲɔgɔn kan mhm. komi fa ni baw bɛ ɲɔgɔn kalama ka ban donc denw fana bɛ fara ɲɔgɔn kan ah, mais sisan n'aw bɛ taa Mhm. aw bɛ aw labɛn de wa walima a bɛ uniforme de kɛ uniforme bɛ kɛ san kɔnɔ parce que ne y'aw ka fɛn dɔ ye mhm. ne y'a ye uniforme bɛ dɔw la mhm. uniforme bɛ don san o san de wa walima a bɛ don eh, ɲɔgɔn dalajɛ o ɲɔgɔn dalajɛ nin an tɛ uniforme kɛ n'i tora ka uniforme kɛ se tɛ mɔgɔ min o bɛ to so hali n'i ye an ka nin uniforme in jate minɛ nangina dɔrɔn de don an y'a kɛ traditionnel ye dɔrɔn bɛɛ bɛ se ka min san donc n'i y'an ye uniforme kɛ nin na fana parce que an b'a fɛ an ka ko ladɔn nin sen in ta bɛna bonya mhm. an bɛna kɛ palais la an somɔgɔw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u k'an ye n'u y'an ye o ye cogonin na u mhm. bɛ nisɔndiya sinon an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yen min na non hali ni waxinin de b'i bolo dɔrɔn a don i ka taa mhm. i bɛ ka t'i ka so de i ye min ye dɔrɔn quoi i ye min ye dɔrɔn parce que i bɛ ka t'i ka so de i bɛ taa i ɲɔgɔn de fɛ yen an bɛ taa taa cogo bɛɛ la ɲɔgɔn bara

don nataw la an b'a fɛ an ka bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan muso kɛmɛ fila ani mugan duuru cɛ fana ye kɛmɛ ani bi saba ani kelen mhm. mais hali bi a ka d'an ye don nataw la an ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ka centrew dayɛlɛ ka baarabaw kɛ ɲɔgɔn fɛ fo bɛɛ k'a dɔn ka fɔ tiɲɛ na mandenka minnu bɛ mali kɔnɔ u ye tɔw fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ na u ka jɛ a ka di donc ko caman projet caman bɛ yen mhm. an ti b'a fɔ la ka scène kɔnɔ yan bi dɛ a bɛ fɔ ni min bɛ laɲini min bɛ fɔ o ye jago ye camanba de b'an bolo an denw kan an cɛw kan an yɛrɛkun kan jɛ an b'a kɛ ten quoi an bɛ ka fɛn caman kɛ a kɔnɔ nafa bɛ minnu na awɔ e bɛ se ka mun d'ale ta kan a y'a fɔ cogoya min na o de don an bɛ fɛ nin bɛɛ kɔfɛ an ka bonya an ka laɲiniw ka ca ambition ka ca kojugu an bɛ fɛ u ka sabati hali n'a ma k'a bɛɛ ye an ka s'a tilancɛ la an ka an ka se k'an ka objectif atteindre kosɛbɛ mhm. par exemple a y'a fɔ cogoya min na centre kow ni fɛnw o ka di ne yɛrɛ ye kosɛbɛ mhm. mhm.
d'accord donc ka centre sigi k'ali e, e, e, denmisɛnnin wɛrɛw dege parce que sunjata ka histoire bɛ kɛ denmisɛnninw ah. kun école la o minnu ye suko ye minnu ye keyita ye voilà min bɛna o diya ne ye ni i ko ko i ye sunjata tɔgɔ fɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ dɔn k'i ye maliyɛn ye i ye sunjata tɔgɔ fɔ dɔrɔn hali n'i ma dɔn k'i ye maliyɛn ye i tɛ kɛ mɔgɔ tununnen ye tuguni sabula a baarala de a tɔgɔ bɔra fana an bɛ fɛ k'an sen da a sen nɔ la hali n'an ma kun a la sa an bɛ fɛ ka caman cɛ ne dun ye baara kɛ ni sunjata ye dɛ mais ne tɔgɔ tɛ ka fɔ d'accord o bɛɛ kɔfɛ diɲɛnatigɛ baara o baara a bɛɛ n'a gɛlɛya don musojɛ man nɔgɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko jataw ka farin voilà surtout a musojɛ man nɔgɔ yalima gɛlɛya jumɛn bɛ aw kan baara in daminɛ na fɔlɔ bon gɛlɛya min b'an kan o tɛ gɛlɛya juguman ye parce que o ye wajibi de n'a ma wolo ɲɔgɔn kan a ma mɔ ɲɔgɔn kan f'aw kɔrɔbayalen a bɛ k'a ɲini ka fara ɲɔgɔn kan lamɔ cogo tɛ kelen ye diyagoya gɛlɛya dɔɔnin bɛ to ka kɛ mais n'an ye ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ in fana bɛ bɔ yen parce que kalanso de don ni marabali donna groupe kɔnɔ o bɛ ladilan an t'a fɔ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kɔnɔ mais i ye fɛn dɔ kɛ n'a ma ɲa dɔ b'i ta privé la mhm. a b'a fɔ i kan'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ mhm. i baw bɛ kɛnɛ kɔnɔ i tɛnɛnmuso bɛ kɛnɛ kɔnɔ i kɔrɔ bɛ kɛnɛ kɔnɔ i b'a tigi yɛrɛ a fana bɛ yafa ɲini yɔrɔnin kelen a tigi bɛ ne ta privé la tanti pɛnda ne ko dɔ kɛ bi a ma bɛn mhm. karisa ye n wele k'a fɔ n ɲɛna tiɲɛ na n filila a bɛ yafa n ma o bɛ ban o yɔrɔ la lamara so don lamɔ so fana don
masa bɛ se ka mun da tanti pɛnda ka kuma kan a y'a fɔ cogoya min na ayiwa ale ye denw ba ye ne de ye busantigi ye bɛɛ ko tanti masaba mm. sabula n'i ye erreur kɛ n bɛ sariya busan mɔnkɔrɔ k'o bila o yafaw bɛ ɲini boisson kanɛtiw mm. olu bɛ bin aw kan o ka di ani yɛlɛworo ni e sokunkuru jɛmanw olu fana bɛ bin i kan i b'o di i baw ma o don dɔw ka kɔrɔ n'an ye u bɛɛ ba y'an ye mm-hmm. an ka kɔrɔ ni dɔw ye u bɛɛ ba y'an ye mm-hmm. ne yɛrɛ nana adamadenya dɔn n diɲɔgɔn de fɛ sabula a sabalilen don kosɛbɛ a ka sabali ka di ne ye a muɲuna groupe in ko la a ye initier kosɛbɛ groupe in ko la o y'a to ne yɛrɛ nana fɛn caman dɔn ne tun dusu ka bon kojugu a y'a to n nana fɛn caman faamu jamalajɛ a man nɔgɔn a man nɔgɔn kojugu mais vraiment manden sogɔmusola kɔnɔna na bonya bɛ yen bonya bɛ yen kojugu ni min ye min kɛ n'a ma ɲa o bɛ segin an kɔnkɔrɔ donc kɔrɔlen a bɛ segin bɛ ka kɛ kɔrɔlen kan n'i ye min kɛ i bɛ woro de sara i bɛ woro de sara ne de bɛ woro bin i kan ani sariya busan depuis u b'u sorona don ale la ale yɛrɛ sariya busan di ne ma ko n k'a da u kan ne yɛrɛ sariya busan na bɔ worow bɛɛ labɔ ani fura i b'o sara o don donc fɔlɔ Sariyaw b'an bolo hali bi an bɛ k'an sen da an bɛnbakɛ sen da a kan ka kɛ ten n'o tɛ mara tiɲɛna dɛ mara tiɲɛna d'accord an ye degun fɔ gɛlɛyaw fɔra mais nafa jumɛn nisɔndiya jumɛn bɛ aw yɛrɛ la association sogɔmusola a nafa tɛ se ka bɔ fɔ ka ban mais exemple ta n yɛrɛ den kan ne denmuso sigilen bɛ faransi a ka furu bɛ kɛ don min faransi musow de farala ɲɔgɔn kan u ko ko nin tɛ anw ta ye ni minnu bɛ yan o ye an ta ye mais minnu bɛ yen o y'olu ta ye covid 19 gannenba ko n'a bɛ kɛ min a bɛ ko olu kɔni bɛ bɔ u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa den ka furusiri kɛ anw yɛrɛ bɛ yan nɔ anw ma min kɛ dɛ faransikaw de y'o kɛ bon o ka bɔ a la fana an bɛ ɲɔgɔn kunko kɛ furu bɛ ka bɔ a kɔnɔ furu bɛ ka bɔ a kɔnɔ balimaya diya caman caman de bɛ ka bɔ a kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn hinɛ minɛ kojugu ni dɔ ye dɔ ta privé la ka fɛn dɔ fɔ ne ɲɛna dɔrɔn bon tiɲɛ na ne kasi ka di a tigi bɛ bɔ n'a ka kuma ye dɔrɔn ne bɛ kasi puis n bɛ yɛlɛ n'o kasi kelen de ye groupe sanfɛ mhm. ni problème bɛ karisa kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yɔrɔnin kelen a dɛmɛ bɛ bɔ a la an ka denmisɛnnin dɔ tun bloquelen don Maroc a y'a essayé k'a bɛ taa a dɛsɛra a ye ne wele k'a bɛ appel vidéo kɛ n k'a kana kɛ n bɛna kasi k'a bɛ n ka palpitation na wuli a ko tanti i jɔ n bɛ bɔ i ka ɲɛ a ko gɛlɛya bɛ n kan n b'a fɛ ka segin taacogo si tɛ n na so tuguni

bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan kɔrɔ ka s'i fɛ yen hali n'a ma kɛ mɔgɔ kɛmɛ fila ye mɔgɔ mugan kasakasa ou bien mɔgɔ bi naani kasakasa i b'o y'i bara o ye ne bɔ kojugu ne yɛrɛ kɔrɔmuso a ko ne ma ko ne kana tulonkɛ groupe in na dɛ ko sabula ne den ka worotila la sogɔmusow kɛra ka ne ka tellement que n grande sœur yɛrɛ vraiment a diyara a ye kojugu a ko ja balima wɛrɛ bɛ mɔgɔ la min b'i fɛ wari falennaw bolila ka taa wari falen wa an ka di ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ boli ka fɛn dɔw kɛ a nafa ka bon kojugu mhm. bɛn b'a kɔnɔ kelenya b'a kɔnɔ badenya b'a kɔnɔ sinjiya b'a kɔnɔ i ni dɔ ma wolo ɲɔgɔn fɛ mhm. aw tɛ fa kelen ba kelen mais aw bɛ ɲɔgɔn minɛ kɔmi sin kelen min ne yɛrɛ ko ye o ye sukɔmusola kɔnɔna de ye ko n bɛ ka commentaire kɛ fu la ne t'o mɔgɔ ye mm. eh, tan pɛnda mhm.
ni kumakan laban min b'i bolo wagati sera
bon kumakan laban bɛ n bolo k'a yira an balima bɛɛ lajɛlen na sukɔmuso bɛ diɲɛ fan tan ni naani yɔrɔ o yɔrɔ la da labilalen don bɛɛ ye epi le trois octobre an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la mhm. o ye donba dɔ de ye parce que tariku kɛnɛ de don n'i ma taa dɔrɔn o ye san hɛrɛ de taalen k'i to mhm. parce que a bɛɛ de bɛ fɔ yen alu badara jabate de b'an bolo mhm. a bɛ kɛnɛ kɔnɔ mandenka de don a bɛ tariku dɔn kojugu epi tike t'a la bɛɛ bɛ taa fu de parce que san'i ka mɔgɔ dɔn diɲɛnatigɛ kɔnɔ a ɲini k'i yɛrɛ fɔlɔ dɔn i k'i bɔkolo dɔn mhm. donc yɛrɛwolo kɛnɛ de don masaren den bɛɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ ka kan kɛnɛ in na donc an bɛ a ɲini ala fɛ ala k'o don ɲuman yira an na jama kɛ ni mɔgɔ si toli ye hali e yɛrɛ bɔ an bɛ bɔ an kɔni bɛ bɔ komi a fɔra i ye cogo min N'a tariku taara k'i to mm. san hɛrɛ taara k'i to anw bɛ san hɛrɛ fɛ ah, an n'an jija o kana fɔ an ma n'ala sɔnna ma donc an bɛɛ invitelen don d'accord mm. ok eh, ORTM deux kanubagaw an ka jɛmu mandi mm-hmm. n'o ye musow ye n b'a fɔ ko o de ye kuncɛtɔla filɛ nin bi an ka bi jɛmu o tun bɛ tali kɛ musow ani denmisɛnninw kalanni tarikuw la ani manden dɔnniyaw la an ka bi jɛmu tun bɛ tali k'o de kan bi an ni mɔgɔ fila tun bɛ ka baro kɛ n'o ye pɛnda keyita ye ale ye association manden sukɔmusola présidente ye a n'a ka secrétaire n'o ye masaba eh, binta keyita ye an n'olu de tun bɛ ka jɛn ka bi baro kɛ n y'o de fɔ nin tariku ko nin bɛ kɛ courage ye n b'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka nin lajɛ bi bɛɛ b'i ka tɔmɔta tɔmɔ a la a bɛ courage di an caman ma ka a ɲini k'a dɔn an bɔkolo bɔra yɔrɔ min na n b'a dɔn eh, sukɔlakaw ye bɛɛ dan keyitaw ye bɛɛ dan mais ne kɔni bɛna n jija ka tɛmɛ aw la dɛ an b'a fɔ ko a bɛ se k'a ka batakiw bila an ka nɛgɛjuru siraw la n'o ye ORTM deux arobase yahoo point fr a bɛ se k'a bila ORTM réceptionba fana kɔnɔ a bɛ jɛnɛba kɔnɛ sɔrɔ walima a bɛ marie cécile keyita sɔrɔ walima a bɛ ne asa mariko sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ka an lajɛ nin wagati na mali kɔnɔ fo mali kɔ kan an ka tungarankew an tɛ ɲin'u kɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo kulo kunnandi ala k'o di an n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma réalisateur n'a ka jama nin wagati na an b'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn inshallah n'ala sɔnna aw keyita